Ndidapita koyenda. Nditalephera kuchita chilichonse ndidayenera kutero, mutu wanga udadzadza ndi maganizo. Ndikutero chifukwa nditafika pamalo ena ake ndidapukusa mutu. Anthu awiri adandiona. Bwanawe, asakuyandikire. Tiye tithawe. Akatipeza ife sitidzaima ndi atsikana. Sukuona kuti wathawa kuchokera kuchipatala cha anthu odwala misala? Adatero mmodzi mwa anthu aja uku akuthawa. Nthawi yomweyo mvula idayamba kuvumba. Ndidanyowa. Mutu wanga udali zwee, kuzunguzika ngati munthu woseka yekha. Apa ndidali ndili pamene pakomana msewu wopita ku Blantyre ndi umene wachoka kuchipatala cha anthu amisala. Sindikudziwa kuti ndidaimirapo n'chiyani koma ndakumbukira kuti galimoto lina lake lidandiimira. Uyu adali James. Amapita ku Blantyre. Amati ndikwere kuti akandisiye ku Sadzi. Apa ndi pamsika womwe uli mamailosi atatu kuchokera m'tauni ya Zomba popita ku Blantyre. Pafupi ndi malo amenewa pali sekondale ya anyamata okhaokha ya Katolika. koma zokwera nawo galimoto la james ndidakana osati ndikufuna kupitirira kunyowa ndi mvula ija koma ndimati ndikakumbukira mbiri zija ankafalitsa kuti dorothy adali mkazi wake kuyambira kumutu mpaka kumiyendo kuonjezera kuti dorothy adandipsera mtima zimandiwawa kukwera nawo nkadaonetsa kufowoka kunena zoona pa nthawi yomwe dorothy ankandikanayi james adasiya ntchito yake yondipweteketsa mtima ija izi zidandidabwitsa ndipo kukhala kwake chete osandiulula pa nkhani ya galasi ija kudapitirira kundiopsa chifukwa tsiku lina atandiona m'mbuyo mwali ndi anzake adakuwa wina uyu ngakhale anzake sadadziwe zomwe ankatanthauza ine zidandisowetsa mtendere nditafika pa mulatho wa likangala mvula idalimbika ndiye poti kusamba opanda sopo kumandiyipira mutu wanga udapitirira kuzunguzika ndipo udapitiriradi chifukwa nditangooloka mulatho ndidaona galimoto lofanana ndi la azakhali a dorothy nalo limapita ku blantyre kusadzi ndimafunako kukaongola miyendo mnyamata amene adabwereka mpira wanga ndimapita kukautenga he nyani wachapidwa ndi mvula lero usadandaule lero ugona konkuno basi ukakana ndiye kuti ndiwe pumbwa basi kuti kumkulu wanga uja wachokapo ndiye poti akapeza madona samabwerako ndimadzifunsa kuti kodi mayi akaphika nsima ndi mtchetcha ndi yani adatero kampeni atangondiona kumene sindidamuyankhe mmalo momuyankha ndidaonetsa nkhope yodabwa iwe sukufuna chakudya chophika bwino adandifunsanso kampeni kunena zoona ndidali nditanyowa mapeto kunja nako kudali kutayamba mdima mzangayo adandikakamiza kuti ndigone amati ndikapita ku sukulu ndikadwala chibayo chifukwa chakuzizidwa nthawi yomweyo adandibwereka zovala zake ndidagona osati chifukwa cha mmemo uwu wokhala usiku ndimaopa kulawulidwa mnjira pobwerera nditabwerera kusukulu zabowa adandiuza kuti dorothy amandifuna nditamva uthengawu thupi langa lidamasuka izi zidachitika ngakhale ndidali ndisadadziwe chomwe dorothy ankandifunira ngakhale zabowa akadati dorothy akuyimbe mulandu sizikadandidandaulitsa kwa iye chowawacho chidali chiboola moyo maka sindidasowe kuti zabowa andiuze zambiri Ndikadatero n'kadaoneka ngati ndine mwana wa mbalame woyembekezera kupatsidwa chakudya m'kamwa nthawi zonse. Nthawi yomweyo ndidakumbuka mawu a atate omwe adandiuza ndili mwana. Adandifunsa kuti, Kodi namwali akamakufuna nawe ukumufuna, mukakumana zitha bwanji? Nthawiyo sindinkamvetsa. Koma pa tsikuli kuno kusukulu ndidamvetsa. Ndidaona kuti pamalo pomwe ungakumane naye namwali wotereyu ndiye kuti pakhala ngozi. Nanga patsalapo udzu? Dorothy m'mawa awu n'kuti kulibe kusukuluko. Adali ku Blantyre. Dzulo lake lija adati atayamba kundifunafuna azakhali ake adafika. Choncho nditamva uthenga uja ndidakumbukira kuti mmene ndinkawoloka Likangala dzulo lake lija ndidaona Toyota. Toyotayi sindidaiyang'ane kwambiri. Ndidali ndi ntchito ndi maganizo a Dorothy wanga. Ma Dorothy odutsa munjira ndidalibe nawo ntchito. Akadakhonza kupera zana koma onsewa kuwaphatikiza sakadatha kundipatsa mtendere. Ndati thupi langa lidamasuka koma mtima wanga ayi. Ndimafuna kudziwa chifukwa chake Dorothy ankandifunira. Koma poyambira pamandisowa. ndidaganiza zokafunsa namasaya koma sindidatero ndimaopa kuti ndimupatsa mwayi oti andiwalire nkundinamiza ndidaganizira beatrice kapena membala wina aliyense mkagulu kawo kaja koma zidandiopsabe komabe sindikadatha kuyembekezera mpaka dorothy atabwerako ku blantyre kuja izi zidandipangitsa kumutsata nditafika ku nkolokosa ndinakayikira ngati ndidafikadi pa nyumba ya azakhali ake chifukwa ngakhale khomo la nyumba linali lotsekula odi wanga sadayankhidwe nkhawa idayamba kukula Dorothy adandiuza kafikidwe ka kunyumbayi pakanthawi koma ndidali ndisadabwereko chikhalire uku kudali kukayikira ndithu ndimaganizaku mutu wanga ukuwira ngati madzi a tiyi poti ndidafikapo ndi mphamvu ndimaopa kuti ngati sidali yomwe ndinkafuna ndichita manyazi kuteroko anthu ena nyumba zoyandikana anali akundiyang'ana poti ambiriwo ankandidziwa osati ndi cholinga cha ulendowo koma mpira chidwi chawo chidanyamulidwa nthawi yomweyo kumaso kwanga kumaotchedwa nkuyang'anidwa ngati mnyamata yemwe walephera kugoletsa chigoli chofunikira pa mpira tsopano ndidafunitsitsa kulowa kuti ndibisale ndili chiyimirire pakhomopa ndidamva mawu a dorothy amayimba adali kubafa mawu ake amasangalala ngati munthu yemwe wapereka chakhumi ku tchalichi ndidadikira pang'ono kuti atsirize kusamba kaye koma chikoka cha nyimbo yake ija chidandipatsa chidule nthawi yomweyo ndidalowa mnyumba nkudziunjika pa mpando ndi nyekanyeka wa mpando nyimboyi sinachedwe kundinyengerera imandisangalatsa ndipo posakhalitsa idayamba kumveka kwambiri kuchokera ku bafa kuja nyimbo iyi imati iwe ndiwe dandaulo langa kukada kwatidera tonse chifukwa

ndiwe ululu wanga ndimaganiza kuti nyimboyi amayimbira james kapena chidyamakanda chake chija